Ndị be anyị ekelekwena m ụnụ ọzọ ekelekwe m elu kele ala kele eke kele orie kele afọ kele nkwọ kele onye ukwu kele onye nta ekele na ndị Igbo niile ekelekwe na ndị niile kwete na omenala ga-adị udo dịrị ụnụ ekelekwe na m ụnụ ndị ụka ndị okwu na ụka ekelekwe na m ụnụ a ka na-ayọkwara ụnụ mgbịrịgba amamihe ndị ụka mgbịrịgba amamihe ka m na-ayọrọ ụnụ enwe ihe m ji sị na ụka emebisigo obodo a obodo anyị bụ ala igbo ụka emebisiena ya mana a sị na ebe e si rịtu ka e si arịgo omenala bụ ihe dị gbara gboo gboo na omenala ọkwa ihe jikọrọ ndị igbo ọnụ mhm. ya bụrụ na anyị kwetekwe dịka anyị kwetere na ọ ga-adị mma ọ ga-adịkwa mma enwe ihe nchọpụta m chọpụtagasịrị na nchọpụta e megasịrị ihe kpatara arụ ji wee karịa n'ala Igbo ihe kpatakwara na e ji wee kamgbe e ji na-aka ụka ọ dịbeghị mma ihe ahụ 400 to 500 years ụka ji bịa n'ala Igbo a still ọ dịbeghị mma mm, Igbo nwe mmadụ enwe ihe m chọrọ ka anyị mee enwe ihe m chọrọ ka anyị mee na enwe ihe m chọrọ ka anyị chọpụta ịma e, ofu ihe ihe naabọ ka ndị ụka ji wee lide ndị be anyị n'agbụ kpatara na a gwa ndị mmadụ gbasara ụka gbasara omenala ha na-asị ha na-aga eluigwe ha na-atụ ụjọ ọkụ mmụọ ụzọ ihe naabọ a bụ ihe mere ji wee lide ndị be ndị be anyị n'agbụ mana nke bụ eziokwu bụ eluigwe wee bụ- eluigwe bụ otu ala igbo dị na anyị mezite ala igbo ọ dị mma a na-enwe ọkụ na-enwe mmiri enwe ihe niile enwere ihe niile dị mma n'ala igbo a ọ ya bụ eluigwe bụ ọkụ mmụọ kwa ahụhụ ọkụ mmụọ bụ otu anyị na otu ala igbo dị n'ala igbo ise ala igbo bụ ọkụ mmụọ ka ọ bụ otu ala igbo dị kịta na ala igbo bụ ọkụ mmụọ ka ọ bụ so ị na-atụkwa ụjọ ọkụ mmụọ ọzọ na ị nwụọ enwere ọkụ mmụọ ị ga-aga no need ọkụ mmụọ ka ị nọ already ka ọ gị na-atụkwa anya na ị nwụọ ị ga-aga eluigwe eluigwe bụ otu ala igbo dị mma otu ala igbo dị na ọ dị mma ọ bụrụ eluigwe ihe mere na gaa n'obodo niile dị iche ị ga-ahụ na obodo gaa n'ime obodo ị ga-ahụ na ime obodo jụrụ oyi agana m mba gaa n'ala awụsa gaa ala yoruba hụ na obodo dị iche iche ime obodo dị iche iche n'ala yoruba n'ala awụsa na ala ndị obodo dị iche bụ ndị igbo na-aga emepe ya maka gịnị ndị igbo na-agbara obodo ha ọsọ na-aga obodo ọzọ maka gịnị obodo anyị adịghị mma and anyị nwa na onwe anyị achọkwa n'imezi ya obodo anyị adịghị mma anyị nwa na onwe anyị achọkwa n'imezi ya mana anyị ga-emezikwa ya ma anyị chọkwa anyị ga-emezi ya ma anyị chọkwa so ya bụ na anyị chọọ ka anyị mezie ala igbo anyị ga-ewepụgodu echiche eluigwe asụkwa ya ọkụ mmụọ asụkwa jizọs na-abịa jizọs anaghị abịa wepụga that mind n'uche gị wepụga ya kpamkpam because ihe ahụ ihe mkpọrọ ndị ụka kere ndị be anyị ihe a na-emebisi wepụga that concept na eluigwe na ụwa na-emebi because of ihe a all this akọ na uche a mere ndị be anyị ji o nwe onye na-emezi ala igbo maka ndị igbo niile kwetara na e, eluigwe na ụwa na-emebi echi na nwanne ya ndị ọcha ahụ gwara ụnụ n'ụwa na-emebi gaa gaa london gaa gaa gaa gaa london ị gaa paris gaa dubai hụ eluigwe na baịbụl na-agụ ka ihe a gwara gbasara eluigwe a sị na eluigwe ebe ọchịchịrị na-adịghị na dubai na ọchịchịrị dị ya ebe a- na eluigwe ebe ahụhụ na-adịghị na dubai na china na hong kong na japan ahụhụ adịghị ya Ebe- mgbe ọbụla ndị ọcha na-eche echiche otu ha ga-esi wee ya nọ ihe ka ha chọrọ ịkọ na ha rụọ mashin ga-akọrọ ha ihe ha agaghị ata ahụhụ ọkwa ya bụ ahụhụ a sị na ahụhụ adịghị n'eluigwe enwere ha mashin na-ebi onions enwere ha mashin na-ebi o- na- na-apa na-apa mmanụ eme ihe niile ọ bụghị nke ịta ahụhụ mgbe ọbụla ihe ndị ọcha na-eche bụ ka ịma mashin ka ihe ha ga-arụpụta ka ka ha ghara ịta ahụhụ ka ihe a nyere ha aka ka ndụ gara ha ọfụma ihe a- ọkwa ya bụ eluigwe o. ọ ya bụ ọdịnala na omenala ọdịnala bụ were ike dị n'ala gị were ihe niile mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ niile na ihe dị n'ala na ihe dị n'elu ihe dị chi nyere gị akọ na uche chukwu nyere gị wee arụpụta ihe dị mma ihe ga-enyere obodo aka ihe ga-enyere ala aka ka ọ dị mma omenala bụ ya ga-eme omenala ọdịnala bụ ya bụ ihe ga-eme ka ala igbo dị mma ọ bụkwaha ụka ọ bụkwaha ụka ọ bụghị ụka maka the more a na-aka ụka the more the more a na-aka ụka the more a na-arụ ụka n'ala Igbo the more ala Igbo na-emebisi ụka ụka akwụkwọ okwu na ụka ụka mgbaghasị ọkwa ya dị n'ala Igbo otu ala Igbo dị ị gaa n'ụka a sị gị eyi nne nne gị nna nna na-achụ gị nne nne gị na-achụ gị ndị a na-achụ gị ndị a na-achụ gị mgbe ọbụla na ghọta enwere ihe m chọrọ ka ị jụọ lekere n'ala Igbo na ị ga-ahụ na ndị Igbo niile niile tọrọ n'ama mana ndị nna nna gị niile nọ na be ha bụrụ ọgaranya bụrụ odogwu rụọ rụọ ụlọ dị iche iche na be na be ha aga- ha agaghị ote aka kpa ego asịkwa m na mmadụ ịga na mba bụ njọ o mana ghọta na ihe m na-ekwu na ngịwa bụ onye igbo jụọ nne gị jụọ nna gị sị ya afọ ole ka ọ nọ wee lụ nwaanyị afọ ole ka ọ nọ wee lụ di Ị na- mana kịtazi na ị ga-ahụ nwaanyị nwaanyị ụmụ nwaanyị ga-anọgido 30 years 40 years lụọ di nwoke ga-anọgido nwoke ga-anọ nọrọ nga ọ na-achụ ego nọrọ nga ọ na-achụ ego nwụọ ọ lụtala ihe nwaanyị nọrọ nga ọ na-achọ ka ọ rụta nke a lụọ nwụtara ya mana nna gị niile ha biri ndụ ha biri ndụ ọ gara ha ọfụma ndị nna nna anyị ha maka gịnị ha dobere nsọ ala dobe omenala ha soro omenala soro ọdịnala ọ dịrị ha na mma ụnụ bịazie ụnụ bịazie kịta ụnụ were speaking in tongue mgbaghasị na okwu na ụka na-emebisi ihe niile mgbaghasị adịzi okwu na ụka adị Now, ihe na-akpata ihe na-akpata obodo adịghị n'ihu na obodo agaghị n'ọfụma n'ala Igbo bụ na ndị Igbo anaghị ndị Igbo anaghị asọzi nsọ ala e nwere aja dị iche iche ndị Igbo na-achụ e nwere nchọpụta ndị Igbo niile ndị- ni- ni- dị iche ndị Igbo na-achọpụta na ndị Igbo na-eme nwata a na-agba mụọ nwa achọpụta mmụọ ziri onye ahụ ụwa chọpụta ihe onye a bịara ụwa ime chọpụta ebe onye a si bịa ụwa chọpụta onye chi bụ onye a chọpụta ihe onye a kwuru bịa ụwa ndị Igbo na-akpọ iyi ụwa iyi ụwa Ihe- iyi ụwa bụ ihe gị na chi kpebiri n'ọ ihe a ka ị ga-eme

nsogbu adị maka gịnị ọ bụrụ na ya anaghị atọ ntọala ị bata n'obodo na ụmụaka ụmụ okorobịa na-aghaghara eju ụmụ agbọghọbịa na-aghaghara eju ụmụ agbọghọbịa mụọ ma mụọ ma mụọ ma masị ya ha na-akagharị otule na-agagharị ị ga-ahụ nwa agbọghọbịa mara mma dị ogologo chapụ gụọ akwụkwọ ọ lụhụ ọ lụ- ọ lụtanwuhu di ọ bụghị enyi nwoke kwa ka ọ na-eme na-enweta ego ụmụ nwoke kpọrọ ya eti eji aja one naira ọ gaghị enweta ihe kpatara ya bụ na mmadụ amaghị iyi ụwa ya ihe o kwo bịa ụwa maka na gịnị ndị igbo anaghị agbarazi afa a gwara unu sị na ịgba afa ee ị gara ka dibịa baghara ịgwọ ọgwụ bụ ajọ ihe Mm? ọ bụghị onye gwọọ ajọ ọgwụ were ya gbuo mmadụ asịzi gị na ọ- gị gị kworo maka sị na ọgwụ bụ ajọ ihe mba otu a na-enwere medical doctor medical doctor nwere ike ịgba mmadụ ọgwụ onye ahụ nwụọ dibịa igbo nwere ike inye mmadụ ọgwụ onye ahụ nwụọ like e nwe e nwere ndị dọkịta nọ na ihe ha na-eme wụ only abortion igbu mmadụ mee ndị dọkịta nọ nsọ ha ga-eme ụdị ihe a ị na-aghọta otu ahụ ka ọ dị ọ bụrụ na ị hụ na mmadụ na-eme arụ gị kworo maka ya sị na na mmadụ ji na mmadụ ji ji ji egbe wee gbagbu mmadụ sịzie na egbe adịghị mma chefugo na ọ kwa egbe ahụ ka eji echekwa nche ka obodo dị mma so ịchọ ala igbo ịdị mma bụ ọdịnala na omenala hapụnụ ihe dị n'ụka ya na ala igbo ya na unu chọọ ka ala igbo dị mma hapụnụ ihe dị n'ụka maka na ụka bụ ihe ụka one thing na ofu ihe ụka na-eme bụ kachachi ezinụlọ ya mere ejikwa okwu na ụka ya bụ ya kachachi ezinụlọ ebe na ezinụlọ onye nke katọlik onye anglikan ị na-agwa mmadụ ihe ọ ga-eme ka obodo dị mma ọ sị gị na ụka akwado ya na baịbụl akwado ya mgbe anyị nke mgbe anyị mgbe ị na-emekwanụ nke ụka sị mee kee ka obodo dị kee ka ezinụlọ gị dị ị na-agwa mmadụ sị ị na-agwa mma ị na-agwa ị na-agwa mmadụ sị ya na agwụ mara gị na ndị mmiri mara gị ya na-asị gị na na- na ụka na na a ga-achụ nne ya n'ụka a ga-achụ nna ya n'ụka na a ga-achụpụ ya n'ụka ihe na ihe ahụ eji elide ndị be anyị ihe ahụ eji elide ndị be anyị ya bụ na anyị chọọ ka obodo ala igbo dị mma gaa gaa maka onye ọbụla bịara ụwa kwesịrị ịma ihe o kwo bịa ụwa mara mmụọ ya na ha so bịa ụwa ma ihe ha chọrọ ka ha mee mara otu ọ ga-esi mee ihe ahụ ọ ya mere ndị igbo ji agba afa afa abụ nkwagharị afa ahụ nkwagharị otu ọ na-abụ ị- ị gaa ụlọ ọgwụ e lee ya ahụ mara ihe na-arịa gị mara ihe na-eme gị mara ọgwụ a ga-enye gị ka ọ dị mma otu a ka afa dị and afa akala abụ ike ị na-aghọta but a na-ekwu ya ndị igbo anaghị aghọta lekene lekene ala lekene gakene gakene n'ụlọ- gakene ebe dị iche iche gakene ebe na ebe a na-agwọ ndị ara gaa ebe a na-agwọ ndị ara ị ga-ahụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa bụ ndị na-agha ara ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ihe a bụ arụ n'ala igbo na gboo gboo gboo N- ụmụ okorobịa a na-akpọ ha uto ntochi that is the future, the future generation n'oyibo ya wụ na ha ghawazie ara ya wụ na ha alụtalizi nwaanyị ya wụ na ha alụtalizi di elee ndị ga-anọchizi maka na iwe na ihe na-emekwa ihe mere na igbo ndị ichi- ihe na iwe na-ewe mmụọ ala iwe na-ewe mmụọ omenala ndị igbo na mmụọ ọdịnala ndị igbo ọ ya mere ha ji ha ji wee na-aka ndị igbo ara na-eme ha confusion wee je ndị igbo rara nye aka ndị ire- n'ire- n'aka ndị iro anyị ndị iro anyị na-achị anyị kamgbe mgbe afọ kamgbe kamgbe 1966 onye igbo achịbe ruo taa obodo a enweghị ebe enweghị ebe nwe ga-abịa n'isi ọchịchị na-ahụ ndị igbo ebe ahụ a na-achị ha achị maka gịnị maka na

ka ezi ka ala igbo dị ka eke ala igbo dị ọdịnala na omenala bụ ya bụ ihe ga-eme ka ala igbo dị ma ọ gwụsị ya na ụnụ chọọ unu kwe unu chọọ unu hapụ kama etinyego okwu m n'ọnụ etinyego okwu a n'ọnụ nso a na-ekwupụtara ya m ga-ekwupụta ya ọ na-agbawu m ọ na-agbado m ọ na-agbado m ị na-aghọta so onye nọrọ na-atụ anya mgbe mgbe mgbe ụwa ga-emebi nyere otu a dị ụwa na ndị ọcha bịa ghọrọ ya ọsọ nọ n'ụwa na-emebi ọkwa ha na-arụ n'ụwa ụwa eme ha sogoro ha ọkwa China ọkwa China arụọna ụgbọ mmiri ha- the largest wo- o- the the largest ship emepe ship a na-agwa gị ship a na-agwa gị ihu ihu na azụ nọ ihe niile nọ ihe niile a na-eme eme nọ ihe na- ihe na- ihe na-enye ndị igbo nsogbu gbaa gburugburu n'ụwa na ọ bụ mmụọ ọdịnala na omenala ọ gwụna mmụọ ndị ichie ala bụ ihe na-enye ndị igbo nsogbu ọ ya bụrụ na ndị Igbo- ndị igbo azaghị oku oku ọdịnala na oku omenala laghachi na ọdịnala na omenala igbo enweghị ike dị mma n'ụwa

maka gịnị ọdịnala onye ọ namatara ọdịnala ọ ya ọdịnala ya bụ ọ- ọ- onye ọ namatara ọdịnala ya bụ ị namatagwo mmụọ ndị igbo mmụọ ndị igbo abatago gị n'ime mmụọ ndị igbo echekwa gị, mmụọ ndị igbo akọrọ gị egwu ọ bụghị pụtara sị gị namata jizọs kamgbe ụnụ namatara jizọs a lee otu ndụ ụnụ dị mmebi isi ọk- ikpe iche iche okwu na ụka ebe niile ụnụ na-anamata jizọs ihe ị ga-anamata ya adịrị gị na mma wụ ọdịnala na omenala ka ị ga-anamata ọ bụghị jizọs onye ọ na-anamata jizọs na onye ọ na-anamata jizọs isi adịghị onye a mma onye ọ na-anamata jizọs isi kamgbe ụnụ namatara jizọs lee ihe mebitere ọkwa ọnwụ ike a sị na jizọs nwụọ jizọs anwụra n'obe mkpọ na agwụna kee ihe mere ụnụ ka ji anwụ ọnwụ ike ka ihe kpeta ka ihe ndị ụka ole ndị ụka ole bigwere 200 years ma pastọ ma pastọ ma fada ma bishọp ma popu niile the more ọ na-anamata jizọs the more nsogbu the more nsogbu nọ na-abawanye n'ala onye onye igbo ọ na-anamata jizọs nso- nto- nsogbu ka ọ na-anamata nsogbu ka ọ na-anamata ndị ahụ wetara ụnụ jizọs ahụ mgbe ole ka ọ gbatara ụnụ ọsọ enyemaka mgbe ole ka ha gbatara ụnụ ọsọ bere sọ na ọkwa na- ọkwa na anyị nwa kụziri ndị a ụka ha na-aka ọkwa anyị nwa kụziri ndị a onye bụ jizọs na ns- ha nọkwa na nsogbu na ka a ga-enyere ha aka ọ ha abịana n'obodo anyị ka e nye ha ezigbo ezigbo ebe obibi ka e nye ha free passport ka e nye ha free visa na ọ ndị a kụziri jizọs ọ ndị a koloniziri n'owe maka na ha ha mụrụ ụnụ egwu ọzọ gbaghara ọzọ mana unu achọghị iche echiche a na-ekwu fọrọ na aka inyere ọnụ na-akọgheri ke ihe kpatara na nwa agbọghọ ga-etoru ịlụ di macha mma ya niile ndị ga na-abịara ya ndị ga- ndị ga-abịa raa ya ara gbaa ọsọ mgbe oge ga-eru oge ịlụ nwaanyị e- ego ịlụ- ya kpata ịkpa- ya nwee ịlụ ya nwee ịkpatawa ego lụọ nwaanyị bụrụ nsogbu mgbe ọ ga-alụzi nwaanyị o nwere ike lụọ nwaanyị na nka na ọ 2 to 3 years o nwere ike mgbe after 2 to 3 to- to- to- to 3 to 5 years ọ lụrụ nwaanyị nwoke anwụọ nwaanyị aghọọ nwaanyị isi mkpe ọ dịbịkwa ha otu a na mbụ ọkwa mmụọ ọdịnala na-eme ndị Igbo ihe a a sị na jizọs anwụọla na mkpa ụnụ agwụna na mkpa ụnụ anwụọla na jizọs anwụọla na mkpa ụnụ anwụọla na na akpọ na na he has, he has taken all our diseases all our problems by his wound every problems are gone it is finished every problem niile is finished ke problem is finished ke ihe mere na ị gaa n'ụka gaa n'ụka niile ị ga-ahụ ndị kacha ụmụ nwaanyị na-achọ di na-ekpere ekpe ma ndị ndị aghọrị aghọrị ndị e gwuru fada egwu ha ndị pastọ gwu ha wee gwu ha apụkwa ha again pastọ nke buru ha amụma sị ha in before this year end your husband is coming your husband is on the way uh, pastor kwuo datin kwuchazie ọ pụzie ofu nwoke gbaa ya enyi ghọrọ ya sị ọ ga-alụ ya alụ o kwuru maka na pastọ ekwuo na ọ ma na onye ga-abịa ara ya ara gba ọsọ dị ya onye anaraba anaraba anaraba anara wuo ya narakwa enwe ego ji ma ya ndị ma na-agbafuo ọtọ n'aka maka na e buru gị amụma ụgha gaa ga gbaa afa afa abụ ihe ndị igbo ji aga afa abụ ihe ndị igbo ji achọpụta nsogbu ọ bụghị ọ bụghị ọ bụghị ba ịbịa sịwa pastọ pastọ pastọ enweghị ihe ọ ma kama ị ga-agakwu pastọ gakwu nne gakwu nna gị kama ị gakwu pastọ gakwu nne gakwu nna gakwu dibịa igbo ma ihe ọ na-eme o nyere gị aka ebe jizọs bịa zọpụta ụnụ ke ihe mere na ọ- ụnụ ka ji anwụ ọnwụ ike ke ihe nwe ke ihe nwe ogbe- ogbenye ji wee ju ebe niile ke ihe mere ndị iro unu ka ji egbusisi ụnụ ndị iro ke ihe mere a bịa na chọọchị abịa chọ- agba chọọchị ọkụ gbaa chọọchị ọkụ gbuo fada gbuo ndị gbuo ụkọchukwu gbuo pastọ gbuo gbaa chọọchị ke ihe mere na a nọ na chọọchị chọọchị isi da akụgbuo ndị na-akụgbuo ndị na-anọ na chọọchị na-ekpere na-ekpere jizọs ị hụna na ihe na ihe niile a bụ onye a ghọgburu ka a gbara chọwa na ọdịnala ihe na-eme ndị igbo ihe bụ mmụọ ọdịnala mmụọ ọdịnala onye igbo sefụ na-atụ ụjọ ịla vileji ya ị chọọ iyi onye igbo egwu sị onye igbo sị ya na m mechaa gị ihe ị ga-ala vileji ụjọ ga-abịa ya maka na onye igbo na-atụ ụjọ ịla vileji maka na ya lụọ mmụọ ọdịnala na-achị ya na mmụọ ọdịnala nye ndị igbo mmụọ ọdịnala na omenala bụ ihe na-enye ndị igbo nsogbu so ya na ndị igbo alaghachighị na ọdịnala na omenala nsogbu ka dị so ị chọọ ka ọ dịrị gị na mma ngwa onye igbo chọwa ọdịnala na omenala ndị igbo bido mewe ya ọ ya bịa adịrị gị na mma ị sị na ị na-eme ihe ndị ụka na ị namatara jizọs onye na-anamata jizọs anamata nsogbu na-anamata okwu na ụka namata ọdịnala namata omenala i nwee nzọpụta ọ dịrị gị na mma daalụ na igbo nwe mmadụ ụbọchị nta ka a chụọ na owere nchi daalụkwanụ